ekele m gị onye ọma e ji eme ọnụ na Sunrise 96.1 FM Enugu ehihie ọma taa bụ satọde orie na abalị asatọ nke ọnwa nke isii afọ a bụ 2024 sonyere anyị n'usoro mgbasa ozi soshal midia ndị a x at enugu esbs instagram enugu esbs facebook esbs enugu ma binyekwara anyị n'ọwa ozi nyekwara anyị aka n'ọwa ozi YouTube at esbs Enugu 042 abụ m Ọdịnakachukwu Ugwueze isi akụkọ gọọmenti Enugu steeti na ụlọ ọrụ ndị nkịtị nwe ga-ejikọ aka ọnụ mepee ogige DNA na steeti a gọọmenti gọvanọ ndị ala anyị kwuru na ego ọnwa opekata mpe agaghị adịgide mmadụ anọ ndị mba Israel ndị otu Hamas ji eji ka a napụtara na Gaza akụkọ n'uju a gbaala ume nye mkpa ọ dị ndị ọnụ na-eru n'okwu isonye na mbọ imegide iji mmadụ atụ mgbere ọ bụ maka oke mbawanye ajọ ihe ahụ na-abawanye n'obodo a onye nta akụkọ anyị bụ Judith Ohini kọwara na a kpọrọ oku ahụ n'ihe ọmụmụ otu ụbọchị nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka nkwụsị arụ ahụ bụ National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons NAPTIP na nchịkọta nke ha chịkọbara ya na ụlọ ọrụ International Center for Migration of Policy Development ICMPD ihe ọmụmụ ahụ dọtara ndị mmadụ si na ngalaba dị iche iche dị ka mmụta otu mmebe iwu otu nchekwa na ndị ọzọ tinyere ndị nnọchiteanya gọọmenti n'okwu mmalite onye isi izugbe otu naptip bụ ọkammụta Fatima Waziri-Azi nke onye isi ngalaba nchọcha na mmepe mmemme bụ maazị Josiah Emerole nọchitere anya ya kwuru na ụlọ akwụkwọ mmụta megide okwu a a kpụ n'ọnụ na nke nkwado ya bụ nke mbụ ya ruru steeti ise nakwa Enugu steeti nke a họtara ịnọchite anya ọwụwa anyanwụ ala anyị n'ịnọchite anya ụlọ ọrụ ICMPD Oriakụ Rhoda Dia-Johnson kọwara na iji mmadụ atụ mgbere nọ n'ogo nke abụọ n'arụ mba ụwa ma ọgwụ gacha nke mere ebumnobi ihe ọmụmụ ahụ ji bụrụ njikọ aka nke ndị ọnụ na-eru n'okwu iji gbanyụọ ọkụ iji mmadụ atụ mgbere ọ gbara ndị bịara ume inyocha ma tụọ aro nke ọ ga-abụ ndị niile eji okwu ha agba izu nabata ya ọ bụrụ nduzi na mbọ a na-agba imegide iji mmadụ atụ mgbere onye isi oche ndị ndu ọdịnala nke kansụl ndị ndu ọdịnala Enugu steeti bụ Igwe Samuel Asadu kelere ụlọ ọrụ abụọ ahụ maka iji Enugu mere ntọala ihe ọmụmụ ahụ ma gbaa ọhanaeze ume ikwu ihe ọbụla dị njọ mgbe ọbụla ha hụrụ ya ndị ọzọ nọ n'ihe emume ahụ gụnyere ọkaiwu izugbe Enugu steeti kọmishọna ikpe nkwụmọtọ na ndị ọzọ ụlọ ọrụ abụọ ahụ gosiri na ndị ruru pasentị iri asaa na ise eji atụ mgbere bụ ndị etozubeghị okenye n'ọdịda anyanwụ mba afrịka na-ekwusi ike na njikọ aka na nkụzi maka ya ga-enye aka n'ibinyụ ya bụ ọkụ iji mmadụ atụ mgbere gọọmenti enugu steeti agaala

nọ na mahadum Godfrey Okoye University Enugu bụ iji welite ogo nyocha DNA nke adịghị n'ala anyị n'okwu ya nye ndị nta akụkọ kọmishọna okwu ọrụ dị n'aka bụ injinia Gerald Otiji kwuru na gọọmenti na-arụzu ihe eji achọ ụzọ mma nke gụnyere ọkụ okporo ama na ụzọ dị mma nke enweghị ebe tipuru etipu ụlọ ọrụ nchekwa okporo ụzọ ekwela nkwa ya na ndị otu ha n'ịntanetị na otu ndị nta akụkọ ngalaba Enugu ijikọ aka ọnụ na-akọwa ndị ọrụ ịntanetị dịka ndị na-eme ihe na-ewu ewu onye isi ngalaba rs 9.1 nke enugu bụ adeyemi sokunbi kwere nkwa ahụ mgbe ọ nabatara ndị otu ahụ bịara nleta n'ụlọ ọrụ ya o kwuru na kemgbe o bidoro ọrụ na ụlọ ọrụ ahụ emeela ọtụtụ ihe iji belata ihe mberede okporo ụzọ na steeti a na-arịọ ndị nta akụkọ ka ha na-agba mbọ kwado akụkọ ha tupu ha ebuga ya n'ihu ọha na eze ka ọ ghara iduhie ndị ọhaneze ụzọ na mbụ onye isi oche ụlọ ọrụ ịntanetị bụ comrade Clinton Ume gwara onye isi ahụ na ọbịbịa ha bụ iji kọwara ya na otu jikọrọ ndị nta akụkọ ala anyị kwadoro ya iji gosi ihe dị iche n'etiti ya na ndị ịntanetị abụghị ndị nta akụkọ n'akụkọ si ala anyị otu jikọrọ ndị gọvanọ na-ekwu na ego ọnwa opekata mpe a tụrụ aro ya bụ iji iri puku naira isii agaghị adịgide onye isi ha n'okwu mgbasa ozi bụ Hajiya Halima Ahmed n'okwu ya na Abuja na-emere otu na-ahụ maka ndị ọrụ ebere na mbọ ibulite ego ọnwa opekata mpe ka o sina dị ahmed gbara ndị pati niile ume maka mmetụta o metere ogo niile nke gụnyere ndị lara ezumike nka ka ọ dị ugbu a gọọmenti etiti kwuru na o nyela otu labour iri puku naira isii na abụọ dịka ụgwọ ọnwa opekata mpe maka ndị ọrụ ala anyị gọvanọ hope ụzọdịmma nke imo steeti kwuru nke a mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu na ngwụcha ọgbakọ kọmitii atọ ahụ na Abuja n'ịnọchite anya ndị gọvanọ Ụzọdịmma kwuru na okwu ya nyabụ ego opekata mpe ka na-aga n'ihu onye ọma na-ege ntị chetakwa ka ị na-esonyere anyị n'usoro mgbasa ozi anyị ndị a x nke e jibu twitter mara at enugu esbs instagram enugu esbs Facebook ESBS Enugu ma binyekwara ya aka n'ọwa ozi YouTube bụ at ESBS Enugu 042 n'ịga n'ihu akụkọ si mba ofesi ndị agha mba Israel kwuru na ndị agha ha napụtara mmadụ anọ e ji na Gaza na ndụ ka ha rụchara ọrụ nke ụbọchị ahụ ha kpọrọ aha ha dịka Noa Argamani gbara afọ iri abụọ na ise Almog Meir Jan gbara afọ iri abụọ na otu Andrey Kozlov gbara afọ iri abụọ na asaa na Shlomi Ziv gbara afọ iri anọ n'okwu ya ndị agha ahụ kwuru na ndị tọrọ ha bụ ndị otu Hamas na mmemme n'abalị asaa nke ọnwa Oktoba na e dugara ha n'ụlọ ọgwụ ebe ha nọ nke ọma na mmechi onye ọma na-ege ntị isi akụkọ ọzọ a gbaala ume nye mkpa ọ dị ndị ọnụ na-eru n'okwu isonye na mbọ imegide iji mmadụ atụ mgbere otu jikọrọ ndị gọvanọ na-ekwu na ego ọnwa opekata mpe a tụrụ aro ya bụ iri puku naira isii agaghị adịgide ndị agha mba Israel kwuru na ndị agha ha napụtara mmadụ anọ eji na Gaza na ndụ ka ha rụchara ọrụ nke ikpeazụ chetakwa ka ị na-esonyere anyị n'usoro mgbasa ozi anyị ndị a x at enugu esbs instagram enugu esbs facebook esbs enugu ma binyekwara anyị aka n'ọwa ozi youtube nke bụ at esbs enugu 042 onye ọma na-ege ntị n'ebe a ka anyị na-apịachi akwụkwọ ọkọrọ ọnụ bụ akụkọ ụwa anyị n'ehihie a dịka odomerigboro na ndị ọrụ ya siri hazie ya n'asụsụ bekee abụ m ọdịnakachukwu ugwueze daalụ n'isonyere anyị ndị agha mba Israel kwuru na ndị agha ha napụtara mmadụ anọ eji na Gaza na ndụ ka ha rụchara ọrụ nke ụbọchị ahụ ha kpọrọ aha ha dịka Nao Argamani gbara afọ iri abụọ na ise Almog Meir Jan gbara afọ iri abụọ na otu Andrey Kozlov gbara afọ iri abụọ na asaa na Shlomi Ziv gbara afọ iri anọ n'okwu ya ndị agha ahụ kwuru na ndị tọọrọ ha bụ ndị otu Hamas na mmemme n'abalị asaa nke ọnwa oktoba na e dugara ha n'ụlọ ọgwụ ebe ha nọ nke ọma na mmechi onye ọma na-ege ntị isi akụkọ ọzọ agbaala ume nye mkpa ọ dị ndị ọnụ na-eru n'okwu isonye na mbọ imegide iji mmadụ atụ mgbere otu jikọrọ ndị gọvanọ na-ekwu na ego ọnwa opekata mpe a tụrụ aro ya bụ iri puku naira isii agaghị adịgide ndị agha mba Israel kwuru na ndị agha ha napụtara mmadụ anọ eji na Gaza na ndụ ka ha rụchara ọrụ nke ikpeazụ chetakwa ka ị na-esonyere anyị n'usoro mgbasa ozi anyị ndị a x at enugu esbs instagram enugu esbs facebook esbs enugu ma binyekwara anyị aka n'ọwa ozi youtube nke bụ at esbs enugu 042 onye ọma na-ege ntị n'ebe a ka anyị na-apịachi akwụkwọ ọkọrọ ọnụ bụ akụkọ ụwa anyị n'ehihie a dịka odomerigboro na ndị ọrụ ya siri hazie ya n'asụsụ bekee abụ m ọdịnakachukwu ugwueze daalụ n'isonyere anyị